abọpụta gị mkpochi ka m na-ekpochizi ya na kịta hmm? ọgwụ amosu gị ahụ ya mmadụ nke na-ata gị ata ekpochinata na nya ahụ ihe akwụmụgwọ a na-angwuru na ya ebe a ana m emere vidio ị fụrụ n'anya nwa ọgwụ ụdị ife anjezie je na ya n'iyi ya nsogbu adịrọ ka m kpochinatazie ka m kpochiwekwa ụmụnne m ekenekwa m ụnụ ekene m nwoke kene nwaanyị asị m uhuruchi ọma ndị ọma na-ege m ntị ebe ọbụna i si ege m ntị uhuruchi ọma hmm? ụtụtụ ọma efifi ọma depending on mgbe ọbụla mgbe ị fụrụ ị nụrụ ozi m a asị m ife dị gị mma dịkwa chi gị mma Em, unu nee anya n'ife onyonyo a na-eme ebe a na unu ya-afụ na ọgwụ mmadụ gwọrọ nie na be ya ka m je wepụ m akọtụ m egbue nkenke mm, m egbue nkenke ka a ghara igbuwe oge unu ọ bụrụ na ọgwụ ọ gwọrọ adịrọ mma ahụ ọ bụrụ na dibịa gwọrọ ọgwụ ahụ agwọtaghị ya na ọ ndụ ya ka ọ na-azọ obere ivu na ndị amoosu na-enye ya nsogbu o wee je gwọ onye ọwa ọgwụ wee jee nie ya na be maka ndị amoosu ọgwụ amoosu dị ife ahụ ọ gwaha m na ọ gwọrọ ya amaghị m na ọ gwọrọ ya afa kwuru na o nwere ọgwụ a gwọrọ agwọ e niri be ya ka m na-agbara ya afa ka afa na-agwa m na o nwere ọgwụ a gwọrọ agwọ nie be ya wee jụọ ya o nwere ọgwụ ị gwọrọ ọ sị na o nwere nke ọ gwọrọ na ebe nwa na o je gwọ jụchaa sị ya mba na o nwere ọgwụ a gwọrọ agwọ dị be ụnụ e niri be ụnụ ọ sị ya sị na o nwere ọgwụ amoosu a gwọrọ ya na Ezeagụ ka a gwọrọ ọgwụ a gwọcha ya o nie be ha ọ na ọgwụ amoosu dị ife ọgwụ amoosu ife ọjọọ mba ọgwụ amoosu abụrọ ife ọjọọ esoghị m na ndị na-acondemn apụta na ndị rob Peter pay Paul nke bụ eziokwu ka m mgbe ọbụna m batara online bịa gwa unu mana nke bụ eziokwu ka m bịara ịgwa unu o nwere mistake anyị na-eme the problem anyị nwere onye ahụ mgbe m na-eti mkpu na-eti mkpu na-asị anyị nwere too many dibias but few spiritualists anyị nwere ọtụtụ ndị dibias mana one na one bụ ndị na-afụ ụzọ na mmụọ na ndị dibias ka nkọ onye ọbụla ihe na-ewuzi kịta na egwu ha na dibia mara gị ụkwa ọgwụ ka ị na-agwọzi ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla na-agwọzi ọgwụ o nwehozi ndị na-akpa ntụ mmụọ nwedozi ndị ndị na-ajụ ese mmụọ before agwa onye nwe ọgwụ ahụ ọ ya kpatara na almost akwụsị ya ma ya elena dibịa agwọrọ mmadụ ten ọgwụ sọ ofu onye elele echi niile ọ pụta sị tuo ya odogwu na dibịa na ọ na-agwọ ncha ọ bụla odogwu odogwu dibịa na-agwọ ọgwụ onye gwọọrụ mmadụ ten ọgwụ mmadụ 7 lee mmadụ 8 lee or even mmadụ 5 nweta ifiri ọgwụ a gwọọrụ fa all those kind of people ya ọbịa a na-anya atọ gwa na ọ ma ife ọ na-eme ọ bụrụ onye gwọrọ mmadụ eighty ọgwụ ọgwụ ọgwụ lele ele problem anyị nwelu bụ na anyị ada akpa ntọala were na-alụ ọlụ ụfọdụ anyị na-alụ ọbịa bịa wụrụ ife nkochi anya dịla anyị n'ọrụ onye ahụ dibịa ahụ a na-arụ onye ọra na-emezi dibịa onye asaghị na dibịa na amarị ụfọdụ azụkwa akpa ntọana na-asaghị na dibịa mara o ọ chọọ mgbịrịgba ozugbo chọọ akwa white kochi ebe niile bụrụ mgbịrịgba wawa dibịa nke iweta na ọ na-alụ nke iweta na ọ na-alụ ya o jelu ọdụ ngwongwo ebe a na-ele ngwongwo o lu ọ gwa nwaanyị na-ele ngwongwo si ya madam kwagodoro m ife eji akwa ibu amosu onye na-ele afịa a na-enukọrọ ife ọ fụ na na adọrị ọkwaghị business ka a na-eme ya sị onye na-ele afịa azụ n'afịa o nwere onye nke m pụtara ka m je goro ife n'afịa ọ pụtasịsị nwaanyị si akwagharị ya ibu akaogheri eji agbapụ akaogheri eze nwaanyị ịmacha ọdụ eze nwaanyị nwaanyị kwawara ibu eji agbapụ akaogheri ibu akaogheri kwacha ọ jụọ nwaanyị kedu ka esi a kedu ka o si wee mee ọ kwa nke a ka ọ ya ebu ụzọ tidu na nke a i was so embarrassed m sị like how ọ na nwaanyị a can't she bend down and look for somebody ọ ya nọgodo under ka o wee mụtacha ụfọdụ ife yes it's true na ada amụ dibịa amụ mana o nwere onye ya ada akuziri gị o nwere onye ya o nwere onye ya nọrịrị under ka ị na-afụ ka esi eme ife ụfọdụ I don't want to go there ọgwụ a kịta m bupụrụ m je wepụ dobere ebe efe onye jụrụ m na o che na ọ dibịa ka m wụ m sị ya eh, na ọ dibịa ka m wụ onye ga-esi ka esi emebisi ọgwụ ebe m wụ dibịa m sị ya mba ada m emebisi ọgwụ kama na nke adịrọ mma nke kwesịrị ịnọ

no matter how much a kọstụrụ wee gwọ the ọgwụ ka anyị na-achọ ntọ na ana before anyị aga emewe onwe anyị engage na any spiritual work now ọgwụ agwọla dị mma ọgwụ agwọla ọ dụ mma a na-agwọ ọgwụ amoosu agwọ a na-agwọ ọgwụ amoosu agwọ but on one condition make sure na amoosu na-ata onye ahụ a na-agwọrọ ọgwụ problem anyị nweziri bụ ndị dibịa ma ndị na-agba afa bụ na ife ọwụla na-eme mmadụ wụ ife na-eme mmadụ ndọchigha azụ aka nkachasị nlịa nlịa ma ọ bụ ife ọ na-eme ada aga anyị atagịa ya amoosu dibịa wụha afa fụ ọkara ose maọbụ ọbara ọra maọbụ ọbara ose ọ gwa hụ na ha amoosu na ọgwụ na-enye onye a nsogbu dibịa wụha afa fụ ose ofu maọbụ ose ogute ọ gwa hụ na ọgwụ na ndị amoosu na-ata onye a onweghịzi onye na-atọ anya na ana na-ajụ amoosu a na-ata onye a kelee ebe o si kedu ife na-emedị ife amoosu a why amoosu ji ata onye a onweghịzi onye na-ajụ maka gịnị maka na onweghịzi onye ma ntọ na ana mmụọ ụfọdụ ndị dibịas amaghịzi na mmụọ agwụ nwere ike ịdị na-eme mmadụ ife amoosu ọda ọmụmụ nwere ike ime ife amoosu arụsị nwere ike ime ife amoosu ndị ọgbanje ya eme gị ife amoosu even onye ụwa ahụ nwere ike ime gị ife amoosu ndị ọgbanje nwere ike ịda na-akụ gị nsi ọkwa ị fụrụ nsi a na-akụ akụ ndị ọgbanje na-akụ nsi ọda ọmụmụ nwere ike ịda na-akụ gị nsi ndị ichie be nna gị ahụ ndị nna gị ahụ nwere ike ịda na-akụ gị nsi a na-agbara gị afa a na-afụ ọgwụ amoosu ọgwụ amoosu mana na-achọghị ntọ na ana ka a mara ebe ife na-eme ife a si ebe o nwere ife ndị be anyị na-ekwu a sị ọ wụ ụsụ na-eme n'ọnya ka ọ onye na-eme n'ọnya ndị kwuru okwu amaghị ndị nnewi amaghị ife m kwuru a sị ka a mara na ọ wụ ụsụ na-eme n'ọnya ka ọ mmadụ na-eme n'ọnya amoosu a na-ata onye a ka a maragodu na ọ wụrụ na ata ebe ka amoosu a si adazi ajụ ya n'afa ọ ya ka young this young man na nje wepụrụ ọgwụ a be ya wee spend almost 400 and something thousand iji wee gwọ ọgwụ amoosu gwọchaa chee na ebe ka ọ dụrụ ya na mma maka na ife emekarịana nwoke ọ ghọtazi ife na-eme mana the truth and the funny enough is that na ọ gwọchara ọgwụ amoosu ife na-eme kakwuzie njọ according to him ọ sị na ọ gwọchara ọgwụ ahụ na-enichara ife ha taata ruo ọnwụ ike dị m otu e from ebe ọ na-alụ mgbe m na-agbara ya afa m sị na o nwere ọgwụ na-enye gị nsogbu njọ na ọgwụ mmadụ gwọrọ asị m mba akọrọ ya nsi asị m mba kelee ọgwụ ọgwụ ekwuo na ọgwụ ọ gwọrọ ka o wee gbuo ndị amoosu kelee ebe ọ nọ na o lili eli m sị ya kelee ọgwụ ị gwọrọ ọ sị na nke ọ gwọrọ nwere ebe nwa na ọ kpọrọ m sị ya mba na nke a na-agwa ahụ ife ahụ nke enili eni ọ sị na o nwere ọgwụ ọ gwọrọ na ezeagụ ọ dị na obere ite e jeje nie be ha m sị ya je wepụ ya na ọ na-enye nsogbu ọ sị na ọ ya eje wepụ ọ sị na ọ ya eje wepụ wan ọgwụ ahụ garala ọrụ tu egwu na-atụ ya ebe ọgwụ na-enye nsogbu na ndị nọ be ha ekweghị ka ọgwụ ahụ rụọ ọrụ be ha ka m gwara ya je wepụ ọ sị m na ọ na maghị eje wepụ ya m hapụ anya gbuo ya na ọ ma eje wepụ ya na ọ ya agwa m ebe onye ha niri ya ka eje wepụ ya kedu ife mere na ọgwụ ahụ arụ ọrụ ọdọ ọmụmụ be nna ya na-enye ya nsogbu ha akọkpọsịrị ọdọ ọmụmụ be nna ha a lot of people na-arịa ife a achọghị ka o n'otu akawa nkụ

ezugodi ya o kee ya ụzọ ịtọ ofu ụzọ ezugo ya ịsolve ọdọ nwa na-enye nsogbu ofu ụzọ o kee ya ụzọ ịtọ ofu ụzọ ezugo ya ịsolve ịsettle ọdọ nwa na-enye nsogbu ife amosu a na n'afọ ya ịgba n'afa bụ na o nwe nne nwaanyị na-ata gị amosu ọ sị na ọ nne nwaanyị na-ata ya amosu ka a gwara ya nọ o wee jekwa ọdị amosu ha arịrị ọrụ amosu je ojeni ebe ha dibịa rụrụ eje ojeni na-erichara bi ihe dịka anyị tụrụ akwụ si fa ha ka ezeagụ take risk wee buru ọgwụ wee bata na nnewi jeje nie ya isi ọ sị na ọ four years na four years ago since four years ago ka ife anyị mere this guy ya egwu ọ maghị ife na-eme thank god for afa i am not the best but i am trying ma sometimes ana m anụ ụlọ m gbachaa afa ụfọdụ ana m onwe m ana m onwe m ike ọ dịghị easy ọ dịghị easy ọ dịghị easy o siri ike ife dibịa na-agba four years ago m je wepụrụ ya ya na ọ ya ekute ume kịta ọ marịzie na ofu ọgwụ ka ọ na-anọ fọdụ ya na let me tell you the truth ka m gbuo ife a niile chọọ ka ife atebe aka ọrụ amoosu ị na-eje alụ ka ị wee shie ụdụ amoosu na-enye gị nsogbu without knowing the foundation and the root of ebe amoosu a si apụta will increase the ịta amoosu na-ata gị ọ bụrụ na ọ na-atabu 10 percent ọ ga-increase to 70 percent ka m mara gị atụ ọ bụrụ na mmụọ na-eme gị ife amoosu i wee jee na nke dibịa wee jee e wee gwọọrọ gị ọgwụ amoosu i wee were ọgwụ amoosu ahụ ma i ji bataba ụnọ ma a kara gị ya n'ahụ ma e debere be dibịa ahụ but the game unu ị gwọrọ ọgwụ amosu most especially the worst part bụ ndị anaghị ana ọrụ oke a na-ana ọrụ oke ọ bụrụ na ị ya-arụrụ mmadụ ọrụ amosu o nwere onye mmụọ n'ebe ya nwere ike na-eme amosu n'ihi na mmụọ ahụ na-eme ya ife amosu ekụtara ya another person ya abịa were ọgwụ na-emekwa onye ahụ ife amosu in that process ị ya-arụrụ onye ahụ ọrụ amosu ị na ọrụ ahụ oke a na-ana ọrụ oke so that mmụọ mara na ọha aka ka ị na-ama ọrụ ahụ ọgwụ ọrụ ahụ ọgwụ ahụ gwara onye ọbịa ofe esi na amoosu na-enye onye ahụ nsogbu hapụ nke mmụọ na-eme mana ọ na ị naghị ọgwụ oke ọ pụta ọ lụkọrọ ha ncha tinye gị na nsogbu nwa efe ofu mbọsị m ga-akụziri unu the difference between ọgwụ mmụọ na aja ka ị ghọta ife m na-agwa gị fa so ọ bụrụ na i jee gwọọ ọgwụ amoosu ahụ mostiri gwọcha ya na ị naghị oke nwanne m ife ị dọrọ wụ ọgụ is all fight and remember no fight is beautiful ada achọ ọgụ mma adakwa achọ ọgụ mma ọ bụrụ na i mebisiri ọdọ mmụọ be nna gị ma ọ na i mebisiri okwu ndị ichie ma ọ na i mebisiri agwụ be nna gị emebisi fa wee na-akụ gị nsi agwụ were akụ gị nsi i wee jee na nke dibịa dibịa wee gbata na o nwere ọgwụ na-enye gị nsogbu ọ dahọ ajụ kele ebe ọgwụ ahụ si abịa ka osisi ji emebielu gị ọgwụ i wee jee mebie ọgwụ nsi ahụ agwụ na-akụ gị ife ị gbara ya ahụ aka mgba ka esi anya wepụta ka ọ nọ ka ọ nọ nene aka ka ọ na-amazikwo ọ ya-akụ gị nsi ọzọ ọ ya-akụ gị akpa nsi ọ bụrụ nsi ọzọ bịakwute m ife ọ ya-akụ gị akpa nsi ọ wụ na ọdọ mmụọ na-akụ gị nsị na i wee jedekwa rụọ ọgwụ wee mebie ọgwụ ọdọ mmụọ ahụ bụrụ nsị ọzọ na-abịa ife ya-akụ gị wụ akpa nsị hazi na-ekwu okwu nke amoosu ị makwa na ọ ka mma na dibịa rụrụ gị ọrụ amoosu bupụrụ gị ya n'ilo dọla ya n'ilo ma ọ na a rụchara ọrụ amoosu i buru debe ebe karịa na dibịa rụrụ ọrụ amoosu nwaanyị na ife na-enye nsogbu wụ mmụọ be nna ya o wee rụọ ọrụ amoosu wee si wuburu eji eji enyi ya na na be nna ya like this man man ife ị dọrọ wụ ọnya ị dọrọ ọgụ afọ ha anya one i bu ọgụ wee bịakwute ọdọ mmụọ a na-enye nsogbu because ọ bụrọ sọ ọdọ mmụọ ahụ i bu ọgụ wee bịakwute ndị ichie ị were ọgwụ wee bịakwute mmụọ ụra mmụọ eji wee tọ ntọ na ana ngwuru ahụ ọgwụ gị ị ji wee bịa ife anyị akụghị ụwụ gwada ngwa na anyị akụghị anyị adọghị vam vam vam ife na-eme this young man so ụmụnne m ka m bie ya nke nke achọghị m ka o towe ogologo before ị lụọ ọrụ mara ọrụ ị na-alụ dibịa gbata gị n'afa sị na amosu na-enye gị nsogbu jụọ ya ebe amosu ahụ si na ọnụokwu ozi ya agba afa ọ sị na ọgwụ na-enye nsogbu jụọ ya ebe ọgwụ ahụ si ọ sị gị jee ka ahụ jụọ ya kedu ndị ị ya-akala ahụ ọ bụrụ mmụọ be nna ka ị na-eje kala ahụ nwa onwe gị afọkwa ndị be ya wegide ọgwụ kịta agwụwo ndị gboo ọ ndị gboo gwọrọ ọgwụ they know what they did ọ ndị ma ndị ahịfịa na-agwa okwu ị na-aka ahụ jụọ mmụọ ị na-akala ahụ ọ bụrụ na o nwere onye gị na ya na-ama aka ọgwụ ị na-aka ahụ ị mara ihe sị na o nwere onye gị na ya na-ama aka ọgwụ na ị ma onye ị na-akala ahụ mana aka gị jee ka ahụ gị jee ka ahụ ebe akpa ha gbaa na ọ sị gị jee ka ahụ ọ gbaa na ọ sị gị jee ka ahụ ọ mazị ife ọ ya-agwa gị wee sị gị jee ka ahụ ikekwe ọ rụkata gị ọrụ ike agwụ ya ọ wee sị gị jee ka ahụ before ị ka ahụ jee mezisia mmụọ na-enye gị nsogbu so that ị ka ahụ ị ma na ị na-akara ya mmadụ nkịtị ma ọ na-akara ya ọgwụ a gwọrọ ọgwụ onye ọzọ na-agwọ mana ọ bụrụ na mmụọ na-enye gị nsogbu from be nna gị ị wee jee ka ahụ nwanne ọgụ ka ịdọla o hmm. ọgụ ka ịdọla so ụmụnne m asị m ka m mee obere ife onyonyo a ka m wee kụziere unu obere ife na anya hụ video a ntị iri na gbasara ọgwụ a njeje wepụ na be this young man before ị gwọọ ọgwụ amosu before ị mebe ọgwụ maragodu ebe ife ahụ si ọ na dibịa na ike ịgba afa adịghị chọọ onye ọzọ ike na ịgba afa o nwe ndị ọ ya ị jee na nke dibịa gwa na ife ji agba afa 20,000 i nye 20,000 ọ gbara gị afa 2 minutes tam tam tam tam ọ sị na ndị amosu na-enye nsogbu ji emebi je je na-arụ ọrụ amosu ọ bụkwa na ọ chọghịzikwa ịma ebe amosu ahụ si ọ na ike ịgba afa adụghị ya ị chọọ dibịa ike ịgba afa dụ ka ọ gbara gị afa tọrọ atọ dolo edo ị ghọtago biko ndị dibịa ibe m nke a ọ bụ ịtụ alo ka m na-atụ na nweghị onye m na-agwa ife ọ na-eme na nweghị onye na-agwa m nke m na-eme be m mana alo ka m chọrọ ịtụtara unu biko condition obodo dụ kịta siri ike nke ọjọọ ndị mmadụ na-ata afụfụ afụfụ akpọọ ụfọdụ isi ụfọdụ amakwụzi ife ha ya-eme eme ọ bụrụ na mmadụ bịakwute gị ogo gbara ya afa gbara onye ahụ afa doro edo tọọ anya n'ana mara ife na-enye nsogbu ị ya ga-agbanwe si ya na ị ya agbanya ji ebe ọzọ na i nweghị chance mmadụ bịakwute ogolo ọrịa ọrụ make sure ị mara ụdị ọrụ ị ya alụrụ onye ahụ ọ bụrụ na ị maghị eme sị onye ahụ ya chọọ onye ọzọ ya mee ka na i nweghị chance ma n'ihe na nwe buru bịa buru bịa buru bịa ọkụkọ sị na atụghị atụ eri na-ebute arịaghị arịa anwụ na ọ ya ka o ji atụ atụ were na-eli atụghị atụ eri na-ebute arịaghị arịa anwụ unu emebisizina ndị mmadụ ego na ife siri ike ife siri ike ụmụnne m nke eziokwu na obodo a siziri ike amaghịzi mgbe mmụọ na-enyekwuzi mmadụ nsogbu na mgbe ife isi ike dị n'obodo na-enyezi nsogbu maka na onye ọrụ na-ebezi ị gbachakwara mmadụ afa gị ife ọ na-ayọ ọ na-arị ọ ya arụ onye ọgụ gba ya mbibi ka ọ fọ ego moto o ji wee ri nri wee na na ego moto o ji wee gba moto na ma ọ rie nri wee naba onye a tụrụ anya ya ụfọdụ na-eji agbata mbibi wee lụọ ọrụ a ụfọdụ na-ewere last card ha wee lụọ ọrụ a biko see na ị rụrụ onye ahụ ọrụ doro edo ọ bụghị iwu na a rụchaa ọrụ na ego ya ada mana at least ka ndụ onye ahụ dụ ka o nwee peace of mind ana m agwa ndị mmadụ na the first thing ị ya etinye anya n'ife gbasara ọdịnala na ụzọ mmụọ bụ peace of mind inwe peace of mind na ndụ ga-adụ ị ha arịa gịrịrịrịrị ihe ofu nsogbu aha adakwasa gị ebe ife ike adị na o mee gị mgbọ miss road n'ụzọ tụọ mmadụ fere ịkụ gwongworo n'ụzọ ọkụ ọrụ okwu na ụka police case ọ bụrụ ha na ihe enwe ụdị ife anyị dị enwe nsogbu dibịa na-arụrụ gị ọrụ na-arụrụ gị ọrụ mana this kind of things aha dakwasara dibịa na-atry ọga ọ dụghị easy mostly ndị ọrụ mmụọ ọ dịghị easy ifu dibịa ha rụrụ ọrụ mmụọ rụtara ya ọfụma dị n'ụwa anyị nọ na ya kịtaa and mind you ọrụ mmụọ ada achụkarịkwa ego ana m agwawa mma na one certain time ọ na-eti iwu na njere na arụsị ya ọ na-enye arụsị iwu na jee butere ndị ego na ọrụ o bute ha ego anụnwa kerezi ife ọ na-ebe eme asị arụsị na ọ ya ebute ego na onye a ya ebute ego na ọ ya eme nke a m mechaa m kpọọ ya sị ya nna alo ka m na-atụkwa na m aha agwa gị ife ị ya eme n'okwu mmụọ alụsị aha achụkarị ego ndị gboo ntọnana alụsị ntọnana mmụọ sometimes abụrọ for ịchụ ego ntọnana mmụọ na-awụkarị for protection longevity na ọnụ ndị sịrị oyibo long life peace of mind n'obodo ịdụ mma ọ bụla i je chụọ ego ọ wụrụ na ị ma na ị chọrọ ịdị na-achụ ego jee chọọ ka jee dara ọgwụ mara ka esi agwọ ọgwụ yes ọgwụ ka eji achụ ego ị chọọ ịchụ ego gwọọ ọgwụ onye ka ya na njere rụrụ mmadụ ọrụ mmụọ asị na ọhụrụ rụcha ọrụ ego ada n'elu ọrụ mmụọ na-awụkarị na ị na-agwọ ọgwụ mana ọha elele o asụọrọ gị ụzọ ife na-enye gị nsogbu esetụrụ ya hapụ jebe ịgwọ ọgwụ elele gị sometimes a na-asị na chi gị aha anabata ọgwụ na chi gị aha asị ka ọgwụ onweghị onye chi ya anabata ọgwụ ọ na chi gị aha anabata ọgwụ mmadụ kụọ ọgwụ nsị ọ ya-aba gị ahụ mm-hmm. mmadụ gwọcha ọgwụ ibie ya ka o mebisia maka ahụ na-alụ ọgwụ mana ọ bụrụ na mmadụ kụọ ọgwụ nsị na ọ na-aba gị ahụ dibịa agwa gị na chi gị aha anabata ọgwụ asị ife ọya alụrụ ụka ọmahazi yes ife ọya alụrụ ụka ọmahazi edozisia ife na-enye nsogbu mekwa chi gị ọfụma asọrọgasị ọgwụ na ife na-agwọ ọwa ọgwụ ka o wee dị mgbe ị gwọ ya ọ ya-agazi onwere onye chi ya na-achọkwa ka ọ taba afụfụ mana ha agwọ agwọ gidogwọ gidogwọ chaa o ju ha isi ama ọzọ ife a ya-agwa agwa na chi ha anabata ọgwụ na ọhọfọ otu ya nọ nke ọgwụ kwalụ ee ka ọgwụ alụgụ wa obi ma nke ga-alụ ọrụ nọ nke chi ha anabata ọgwụ ịghọtago mana edozie edozie sụọ ụzọ medozisie ife na-enye nsogbu na ndụ onye ahụ ọsọkwa nya wụrụ Panadol paracetamol a na-ere n'afịa ka iwoje kwenye n'ọnụ ị ṅụọ ya dị mma ife na-adịghị ọsọkwa nya wụrụ ncha awụsa ncha awụsa na ahịchachacha ngene ka isi gọsịrị ọnụ were wee saa arụ sachapụ uchu ife ọma gawara gị ọsị onye ahụ ntọ ntọ okuku nwere ike ọ wụrụ okuku ya ha ka hedpọd ma na-eyuzu ka alụrụ ọrụ karịa onye gwọrọ oke ite maka na ife ahụ na-enye nsogbu na-adọ ndụdọ na-emebisi gị ife esetụrụgo ha ha pụọ na ha hasị gị aka nwezi ife ị rụrụ ọ gazie mana ahapụ ya ife na-enye gị nsogbu ka nkụ nne nna ọsọkwa gị gwọọ GP tank ọsọkwa gị gwọọ tower ụmụ tower ndị eh, ndị ochie ndị ọcha bịaraba ya na-arụgasị na Sun City na-ebu mgbomgbo ibu ọsọkwa gị gwọjuo ya ọgwụ ọ wụcha nkịtị nkịtị ka a ghara ijebegodo ebe ahụ biko ị na-arụ ọrụ amoosu mara ife ị na-arụ ka ị ghara iji aka na-ebutere onwe okwu na ụka na ị na-arụ ọrụ amoosu ma ọ wụghị amoosu niile wụ amoosu amoosu adịghị etu anyị si wee chee ya ma ife unu na-echeba ya amoosu ọ na-awụ sometimes o nwere onye dibịa njere ọrụ mmiri sọsọ ife ọ na-alacha na mmiri wụ ndị amoosu ndị amoosu ndị na-akụ m ọgwụ ndị na-agwọrọ m ọgwụ na ndị dibịa nọ na saịdị ibe na-achọ ka ha gbue na ndị a ji achọ ka emeghe nke a na a na-ata ya amoosu nọ n'ebe ahụ mmụọ na-agwakwa m okwu bịa gwa m okwu na o nweghị ndị na-achọ onye a kama na-ama mkpazi ọrụ na-enye nsogbu ndị ọgbanje emeghị ife ị fụ na amoosu na-amụ amụ amoosu wụ ọ wụ child n'ebe ndị ndị ọgbanje nọ ma ọdọ alọbụ na agụ hmm? ọbara ọra o meghị ife ị fụ na amosu na-amụ amụ so o were ya ka m bie ya ebe a ụfọdụ n'ime unu na-agabiga ihe a nwoke a na-agabiga wee kpọwa m before ị ya-agwọ ọgwụ ọgwụ dị mma ọgwụ na-atọ ụtọ ana m agwọkwu ọmụ ana m agwọ mana m agwọ with principle ha m agwọ na m afụna ọgwụ na-atọ ụtọ mana before ị ya-agwọ ọgwụ mara ife a na-agwọrọ ọgwụ ahụ ị nwere ike gwọọ ọgwụ ịchụ ego nke ahụ dị iche ọ na mmụọ nsogbu ọ na mmụọ nsogbu na-enye gị nsogbu na ha chọọ ka ọgwụ ahụ rụọ ọrụ so that ka nsogbu a na-enye oge e wee nyesibe ya ike ha bịa nyụọ ọgwụ ahụ mana ị fụrụ ụmụ back to sender attack ịka ahụ amoosu a imebi ọgwụ before imebie be sure ọ na-esi ike ike ị fụ m gbachaa afa gwa mmadụ na ọgwụ na-enye nso onye ọ na m gbachara afa be mgbe na ọgwụ na-enye nso maka ji ọgwụ na-enye onye ahụ nso maka mma jụọ jụọ jụọ jụọ be sure na ife a wụ ọgwụ agwọrọ agwọ ka ọ wụ na ọhọ mmụọ before asị m onye ahụ na ọgwụ na-enye nso and imebighala onye ahụ ọgwụ ma were ọrịa ọrịa amoosu ififuru ya ozugbo ọ bụrụ na nke m adịghị sure a na-ana ya oke a na-ana ọgwụ oke ị fụrụ ọrụ amosu aka ogheri uke imebi ọgwụ a na-ana ha oke a na-ana ọgwụ oke a na-ana ọgwụ oke even mmụọ a na-ana mmụọ oke sef ọ wụrụzie a na-ana ọgwụ oke a naa ọgwụ ahụ oke mmụọ pụta ọ sị mba na nke ahụ fọm ọ hapụ ya ọgwụ eje na-arụ ife ọ na-alụ mana onye onye mee na nwunye ya ụmụnne m ka ọ gaziere unu a sị nke ahụ ka aja ọsọ m jecha ọrụ a nsị ka m were wee gwa unu na ndị na-arịa ọrịa aka nke o nwere ụmụ nwaanyị ndị eze nwaanyị nwere eze nwaanyị na-anakọta n'afịa ofu mbọsị hmm? ife sere ya n'ahụ dụkọtara ebe a maka ya zazazazazazazazazazazaza ahụ niile ogwe azụ niile na akachara ka ama na ntị kasị ọgwụ ọgwụ akara aka m pụta ebe na eji ije gị ife m fụ ya nee ya anya and ọ dị na bana ndị a ife aha emeghị ifele because na adịtị na-eme ka ọgwụ na ọ ya na-eme m ifele too much na ọhụrụ na onye ka obere ọgwụ ife azụ nwaanyị a a na-azụ afịa ọgwụ na-azụ onye a mmụọ ha na nwoke m owu bịakwa si na ndị ọgbanje na-eme ife ifele na mma afụ na na-eme ife ifele na ọ na-akara ha ahụ mụ na elu na ọ na-akara ha ahụ na ọ fụbọdụ ife na ha ga-emecha ya ife m jecha gotacha ife n'ebe m na-egote ife n'ime afịa n'Eke ka m na-ere ife a na-agbagota fụ ya ebe ọ na-akọ ọnụ ọ fụ ya ebe ọ na-akọ ọnụ ọ na-anya na-ebezi eti aka n'ana abụzi a na-akọ ọnụ na-akọ ọnụ n'ime afịa sị na zienụ ndị eze ndị eze eze wee eze ndị eze nwaanyị ọya ahụ ha mgbe eze nwaanyị wee eze nwaanyị ife ọ dụ ka ha ha dị onwunye ijiji ọ na-aga onye gheghị ọnụ n'ụzọ onye gheghị ọnụ n'ụzọ ị kpọgodo iyi ị ma mgbe ya na mma na ị kpọrọ eze nwaanyị iyi ọ naluo ọ naluo be maka ya mara eze nwaanyị ga-akpọrọ iyi n'afịa ị nụ ụda abalị abalị ị ma na ọgbanje ka gị na-eme ife mana kịta eze nwaanyị anyị anọ n'afịa sef na ọ ma ọgụ nụcha ọgụ settle case nawara onwe ya etu ọkọkọ dịkwa ndị dibia na wee ndị dibia kịta enwerọzikwọ ifere afụ onye dibia nọrọ n'afịa ya na nwaanyị na-akọ ọnụ so wee bụrụ ụmụnne m hmm? biko ọgwụ na-ama ọgwụ mara mma ọgwụ na-atọ ụtọ na ị gwọta nke lele ele na ị gwọ nke dị mma maka ndị na-agwọ n'ụzọ ziri ezi ọ na-ama mma mana before ị gwọ ụfọdụ maragodo ntọ ana onye ị na-agwọrọ ọgwụ ahụ ka anyị ghara ka anyị kwụsịrị na-etinye ụmụnne anyị na nsogbu maka na ọgwụ ọgwụ amarọ oke ọgwụ ị sị ya nya jee mee ife o jee mee ọ chọkwa ime ebe ọ na-eje olesizi na nke a nara oke were agwa ya emekwa nke mana ya eme nka ya ejekwa nke mana ya eje nka ọ ka a na-agwa ya ka a na-ana ya oke ha na-atụrụ ya oge ọ pụta ọ face nke a gwara ya nya mana side ya gbasaghị ya ụnụ aghọtago mana ị meghị etu ahụ ọ bịa rụkọrọ ife niile ọ fụ n'ebe ahụ na-ejere onwe ka ọ gaziere onye ọbụla ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị ife m bịara ịgwa ụnụ nke bụ eziokwu hmm? eziokwu ka m bịara ikwu ọ karịghị eziokwu o nweghị ife ọzọ m bịara ịgwa ụnụ onye mara asụ ọ sụọ n'ikwe onye amaghị asụ nya asụọ n'ana ụkwụ hụrụkwuo nso sụbie ya izube ịchọ ndị kemis ekwuo gị ya nke m o nwe onye egwu oghere ibe gwa oghere ibe gwa oghere ibe gwa oghere chachaa ọ tawa ya ka ọ tawuo ya ọ bịa gwa nye ego ole mmeji were mebie ma ọ na-enwe ka ndị na-emebi emebi nke ahụ nke izizi ọha nke ịbụa ọha nke ịtọ ọ bụ nke ịnọ nọ na ife m ji were chọọ ka m kwuo nka na a sị na ọ na ife karịa a tụọ ya aka asị m na ọ karịgo ka m tụkene ya aka a ka m kwukenekwa okwu na o teena m kwudebere ka m kwunyekwa obere ka e were echi ka mbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi mba ofu nwoke sị na nchi agwụna n'ọfịa ka anyị fesie mgbada mbọchị nta ka anyị chụọ na owere mgbada a ụmụnne m ka emesịa nụ aka m ka nwanne unu nwoke udoye somtochukwu ike nke eze mmiri na anaedo ọkwa nnewi ka m si eje ana edoba na nsọ ka emesịa nụ ka ụbọchị taata gaziere nwoke gaziere nwaanyị ife m ji wee bịa sị mee ọdịnala n'ụzọ kwesịrị ka esi mee ya i mee n'ụzọ kwesịrị ka esi mee ya ị fụ na ọdịnala dị ile na ọ na-alụ ọrụ na-atọ ụtọ dị nnukwu mana i mee ihe n'ụzọ kwesịrị ka e mee ya ọgba agha ya ga ịfụnanya ị ma na ọdịnala ọ chọghị ịma onye nwere ụzọ ya na-atọ ọ dị ka n'eke dụwa ya ibie ya ka ọtọ ọrụ ka emesịa nụ